Igbo kwenu, Igbo kwejuo. Unu afụgo na eze anyị ekpego gọọ ọfọ, kpọkuo Chukwu Okike, kpọkuo Chukwu Abịama n'isi ndị Igbo niile, ihe niile anyị na-eme. Na-ekwu na ọ ya-adịrị anyị mma. Ee, unu afụgo na eze wetekwara mmanya ọkụ, ekwe ọkụ si na mmanya a bụ mmanya ike. Ọ bụ ihe dị otu a na-agba atụsa mmanya. Ndị egede na ndị ndị ochie niile ihe niile ha ga-agbakọta bịa ma ọ dị mmanya eze burikwa Lord.
n'ala Igbo na mba na-asụ n'olu n'olu o nwere ndị na-eweta nkwụ ọkụ bido gọwa na-emepeghị ya emepe Nwee ndị na-eweta nkwụ ọkụ, ha mepee ya, welụ tanye ya. wee gọọ wee tụọ nkwụ n'ala ihe anyị na-ekwu bụ na omenala dị iche iche ma ọ dị be ndị ga-adịlị fa Anyị adịsị n'oru. Anyị na-atụ nkwụ ọkụ a n'ụtụtụ a sị na Chukwu Okike Abịama ga-emezula anyị ebumnobi anyị. Anyị na-akpọku ndị mbụ na ndị egede bịa ṅụrụ nkwụ. Anyị na-asị ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Anyị na-asị na ọ ga-adịla anyị mma. Ọganiru bụ ife anyị chọrọ. Anyị na-akpọku Eke kele ụwa ka o chebe ezinụlọ anyị niile ezinụlọ Igbo niile ụmụnne anyị niile nọ n'ụzọ ije ndị na-agafe n'oke osimiri maka ọdịmma nke fa maka ife afọ ya-eri anyị na-asị ọzọ emezina ebe fa na-aga na fa ga-elu ya site n'afa Chukwu Okike Abịama anyị na-ekwu sị na ụmụnne anyị ndị na-alarụ n'oyi na Chukwu ga-echekwebe fa melu fa ebumnobi fa maka na ọkwa na ife afọ ya-eri ka ọ na-achọ ụmụnne anyị ndị e ji eji ụmụ ndị nọsị n'ụlọ mkpọrọ na-enwerọ ife fa me anyị na-asị na aka ji fa ya-arapụ fa anyị na-ekwu sị na ndị ọbụla na-enwerọ ife fa me nọ n'ụlọ mkpọrọ na aka ji fa ya-arapụ fa anyị na-ekwu maka ndị ọya karịrị fa na-asị na Chukwu Okike abịa ga-agwọ fa ka fa nwetakwa arụ isi ike na arụ isi ike kasị ife niile anyị na-ekwu sị that na obodo anyị nọ bụ Cote d'Ivoire na ife dị mma ka anyị ya-ewere maka na ife anyị bịara abụrọ ịbịa zoo kama na ọ bụ ife dị mma ka anyị chọtara anyị wee na-asị na ọ ga-adịla anyị mma o. anyị na-ekwu sị that na ife niile bụ ebumnobi anyị anyị ji were bịa ụmụ anyị na fa ya-aga n'ihu Eke kere ụwa ya-eweta ife anyị ga-eji wee zụọ anyị zụsịa ụmụ anyị ka ụmụ anyị zụọ anyị kwenesi ụmụ anyị ọ nọ n'ụzọ ije ọ nọ n'ebe anyị nọ na ọ ga-adịrị ya na mma ka Eke kere ụwa nye fa ntị ka fa wee mụta omenala be fa maka na ọdịbendị ya-adịrị fa anyị na-ekwu sị na mmanya a na anyị na-akụkwanye ya si na o che ka o ji eme anyị oke ọdachi ekwekwana ya osisi fụlụ anyị na-atụ ise ifufe majiri ya o. ise anyị na-ekwu sị na onye welitere aka n'udo anyị onye si na ọ ma-eme n'iru ya o mee n'azụ ya ise anyị na-asị sị that na onye fụrụ anyị na-eche ajọ echiche na ife niile o chere ga-eso ya site n'afa Chukwu Okike abịa ise Eze Igbo ana m ekwu sị onye ọbụla bụ onye Igbo ya nwebe aṅụrị na ọ bụrụ na ọ dị otu a na o tego aka o si wee dịrị otu a kama na atụpụkwa nwa nnụnụ ọ na-adị igwe agaghị ama nru ya ọzọ Ee, e wee fụlụ ụtọ Igbo fụlụ ụtọ omenala Igbo na ife ndị a niile ga-emezu n'anya anyị na ọ bụrọ n'azụ anyị site n'afa Chukwu Okike abịa Ise. Eze Igbo na

Eze emetụgo mmanya ọnụ onye ọbụla onye ọbụla nwere aṅụrị ihe niile dị ebe a so na anyị a na-edebe eze anyị gbara aka na gbara otu a ka anyị si emekwa oge ọbụla o nwere eze anyị zukọ eme n'ụdị ọbụla biko na ndị cabinet na-akwado mmanya ọkụ
Onyeze Global asị m na ọ ga-adịrị gị mma. asị m na ebumnobi gị o ji wee bụrụ ịkọwapụta omenanị Igbo na ime ka omenanị Igbo ruo n'isi ka ndị Igbo nọtoro aka wee mara ebe fa si mara omenanị fa ana m asị na Chukwu Okike Abịama na ọ ga-edozi Ise. ọ ga-ewuwalụ gị ụzọ Ise. ọ ga- ọ ga-eme ka i si na if- eh, nkọwapụta a wee bụrụ mmadụ Ise, maka na o nwere ebe mmadụ nara esi abụ mmadụ otu na i jili eziokwu na ịfụnanya i nwelu n'ebe ana Igbo nọ wee na-aga na Eke kere ụwa ga-edozi gị dozie ụmụ gị Ise, ojije na mbata gị ga-abụ ije awele Ise, ị ga-eji na-eje eje na-abata abata Ise, Ebumnobi gị bụ ezigbo ife na Chukwu ya-emezuru gị site n'afa Chukwu Okike Abịama. Ise. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Ise. Na ebe i chetara ụmụnne gị na ekpere anyị ga-eji na-akọba gị n'ebe niile ị na-aga. Ise. N'ife niile ị na-eme. Ise. A sị na ọ ga-adịrị gị mma.